aa kalata inachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chiyani tsopano kuchokera ku nyasalandeko okondeka dodolido achimwene ndinacho chikhulupiriro chonse kwathu kuno ku nyasaland kuti kumeneko nonse muli bwino limodzi ndi mkazi wanu wachizunguyo ife tonse kuno kwanu limodzi ndi uyu namagetsi wangayo tili bwino achimwene sikuti zochitika zina zake zoti zikhoza kutipsetsa mtima sizikuchitika iyayi zikuchitika ndithu Koma monga muja ndidakambira muja achimwene tidasankha kukhala chete tsopano. Sikuti mkati mwathumu mulibe mkwiyo. Ayi ndithu, nafenso mkwiyo tikumakhala nawo ndithu. Komabe basi tikumadzigwira kuti nanga tonse tikati tikwiye, ndiye zinthu zake zikhala zabwinobwino koma? Ndikudziwa mwina mwake mwakhala mukumva zokambakamba zokhudzana ndi dzaka zimene oimira upulezidenti kwathu kuno akuyenera kukhala nazo. Zikumamveka ngati manong'onong'o choncho Ayi akufuna kukasintha kuti munthu amene wakwanitsa zaka 80 ameneyo basi ndi nganga bulawayo ameneyo sakuyeneranso kupanga nawo za ndalezi. Mukandifunsa maganizo anga pa nkhani ngati zimenezi mwina mwake zikhala zondivutirapo kuzikamba. Kunjaku koma kukuchitika zinthu zambiri. Zimenezi ndi zimene ndinganene achimwene. Makosana ena ake Mwanjuwa Namwankhu ndi anzawo akonzeka ndithu kuti iyayi tikasinthe malamulo basi cholinga mthala wathuyu azipitirizabe kulera zidzukulu asayandikirenso ku fungo la utsogoleri. Pena ukakhala ukumadzaonabe kuti ngakhale mwina mwake likhoza kukhala ganizo labwino komano vuto lake likumakhala nthawi imene ganizoli lidabwerera. Pamenepa ndi pamene pamatipangitsa kuchita nalo dambisa achimwene kenaka n'kutikodoleranso ntchirichiro. ndi zoona ndithu kuti china chilichonse chimakhala ndi malire ngakhale mthupimu kumene kumakhala malire ndithu mmene obwande ankachitira kalekale simene angachitirenso lero lino amwene zinthu zambiri zinasintha iweyo ukumbuka bwino lomwe mmene tinkathamangitsira nkhumbutera kuchoka nayo kuchisenda uyo kuithamangitsa kukayigwirira kwa amachira kapena ku trafiki timakilomita tisanu ndithu ukuthamangitsa photchophocho mtchire kuthamangitsa kachinthu koti ngakhale theka la mbalame sikakwana ayi Zinali mphamvu zimene tidali nazo nthawi imeneyo. Kumachita mikambi, kubuwa, kumakawedza nkholokolo kumeneko, dzuwa lonse kumatithera pathupi, kenaka kubwera nazo nsombazo zosalongosokanso. Koma nkhani imangokhala yochotsa dalazi basi. Utatopa nalo luni amwene. Mphamvu zinalipo ndithu zochuluka. Thupi lathu limalola ndithu kupanga zinthu zina ngati zimenezi. Tikaonerera mafilimu a Jackie Chan, ndiye paja tinkanyamulana anyamata mwachafira m'thengo ulendo kwa Nseche, ukayeserera kumapanga nawo zimene taonera m'malo moonetsa m'mafilimumo. Kumadzitembenuza cham'mbuyo, mabaki-sama, ife kumtimaku mbee! Tili achichepere, Ngakhale mpira umene timasewera umakhala wolira dzitho, sitinkathabe kwenikweni kusewera mpira Obwandasafe tisaname, koma chifukwa cha zitsulo zimene timalimbana nazo nthawi imeneyo, basitu tinkalandira ulemu wapaderadera. Aaa, lowani, lowa nawoni mumpirawo, musewere nawo basi. Ankadziwa kuti ikayambika ndewu m'bwalo la zamaseweromo, katakwe wake wophaphalitsa ena ndi makofi tinali ifeyo Obwandasa. Mmenemu mphamvu zikulamula.

kutafuna topanda bweya'to kaye kenaka kudzamalizira makolo awo. Tidali ndi mphamvu, amwene, mphamvu zoti akamva mgugu wonse amadziwanso kuti kwabwera amunamuna. Tikayamba kukumba sizimakhala zamasewera ayi, amadzazindikira kuti hi! tazungulidwa, m'menemo ndiye kuti tatseka mibuli yonse. Timakumba ngakhale mwina osapeza nkhodzo zake, komabe timalimba mtima kuti madoli sikuti adangofera mchenga woyera wokhayi koma ngonona zikavutitsitsa kuti uzimba tabwera kumanjamanja ndiye olo mbuyawo pakhomo timatha kumbwandira amwene pamenepo ndi pamene tinadziwira kuti paka ni nyama yabwinotu imafewa ndithu komanso imakhala yonona nthawi imeneyo ukamukonza bwinobwino kumupala bwinobwino timapasita kerere nkuduladula amasintha dzina kuchoka papaka kukhala mvwimvwi Yonseyo inali nkhuli, komanso zonsezi timakwanitsa kuchita chifukwa cha mphamvu ya chinyamata mwa ife. Ndikudziwa mwabalalika, mudzifunsa kuti kodi Obwanda akufuna kukamba za chani? Nchifukwa chani akutizunguza ndi nkhani ngati za mvwimvwi? I. Mungotimvetsetsa achimwene, kumeneku nnalowerako nnalowerako chifukwa cha nkhani iyi akukamba anthuyi kuti ayi pakhale malire pa zaka za munthu amene akhoza kupikisana nawo ngati mtsogoleri wa dziko. Inde, Mulitu nzeru mu ganizoli. Paja tidakambaponso kale nthawi ina yake kuti achimwene, zimakhala zinthu zodabwitsa, ena ake mwawapumitsa ku ntchito kuti inu mwafika zaka sikisite, basi kapumani. Thupi lanu silingathenso kugwira ntchito ngati mmene munkagwirira kalekale. Latopa. Pitani kapumeni kumudzi. Munthu yemwe uja amene wapumitsidwa pa ntchito uja ndiye akafika ku ndaleku amakhala mnyamata. Basi ndithu timalimba mtima kumanena, Bwana, mnyamata wanu uyu ali apayu. Kumuona kuti mnyamatayo amwene, munthutu woti adapuma pa ntchito, lero lino nyumba yathu yoluka malamulo kuli makosana akuluakulu amene kukangotentha tsiku limenelo basitu amagona kumaliza mkonono "Ah, ah." kumalota ndithu nkhani zakalekale za achina chilembwe ndi anzake pena pake zinthu zathu zikukanika kusuntha katangale wafika pokhodzokera mukayang'anitsitsa muona kuti alipo ena ake akuluakulu okalamba amene amalimbikitsa khalidwe la katangale iwo alibe nazo ntchito ngakhale chitukuko chisachitike anadyerera kale iwowo basi alibe nazo ntchito zoti kaya maphunziro sakuyenda ana akubwezedwa ku sukulu chifukwa chosowa fizi salabadirakonsoyi ana awo onse ndi akuluakulu odzimira paokha ngakhale ana athu sukulu atakanika kaya zawo zimenezo ndipo zija zoti ukapanda mano usaswe phale zimene zija amwene ndi zoona alipo ndithu ena ake magogo akuluakulu kundaleku m'nyumba ya malamulo samalankhula nkulankhula komweyi nthawi yokhayo imene mukhoza kuwamva akulankhula ndi pamene akugemulana basi nchifake kwathu kuno nkhani zachitukuko m'maderamu ndiye ndi nikisi ndiye lero lino anthu akamakamba zoti iyayi mundalemu anthufe tidzikhala ndi malire a zaka zimene tikufuna kuti wina atitumikire ndizoona ndithu mwina mwake malodza ena amene tikuwaonawa akhoza kuchepako achimwene kungoti vuto lathu lalikulu limangokhala amene wayambitsa nkhaniyo komanso nthawi yake lamulo lisamakhazikitsidwe pofuna kuthana ndi wina wakeyi lamulo loterolo ndiye kuti limabweretsa mpungwepungwe achimwene lero lino onamwankhu achotsedwa kumene mu mpingo wa mtambomtambo lero ndikumakamba kuti basi tikapanga lamulo losalola munthu okapyola dzaka 80 kuima nawo pa chisankho ganizo labwino Koma tikupangira chiphyera mtima ndipo kawirikawiri malamulo ngati amenewa samakhala abwinoyi. Malamulo ochita kulumbirirana kuti tiona, tiona ameneyu, ulendo uno sizithekayi, ndinkhaulitsa, ndi malamulo amene m'tsogolo muno tikhoza kudzalira nawo kwabasi. Zaka eyite, n'zoonadi, munthu maganizidwe amakhala ayamba kubwerera ku umwana. Koma nkhani ndi yoti, kodi akuikoka nkhani imeneyi ndi ndani? ali ndi zolinga zanji ikubwereranji nkhaniyo nthawi ino ku machinjiri mu mzinda wa blantyre mabwana akukhala ngati amva nkutheka anangoti ayi obwande alira kwambiri takangoamatirani zigamba zigamba msewu akhala akudandaulawo mwina angakhaleko chete ndiye akuumatadi msewu ayi nkhasako mwachaje sotafuna koma pano ofunika kuyamba kuganizira zongowapatsa msewu wina basi chifukwa kakhale zigambazo ku manjanso mumzinda wa blantyre ndikale lija adayamba kunamizidwa apatseni msewu nawonso mwina mwake dzikang'a kuphaziko nkuchepako lamulungu sabata ino dziko lonse likulowera ku Beraka International Assembly ya mpingo wa Malawi Assemblies of God ku Machinjiri ku Nkolokoti uku cha pamkwati apo chifukwa kumeneko kuli mwambo waukulu kwabasi. Tatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi a Bulande a ku Nyasalande